moni ndine chake nkhani ya lero ikutitengera ku italy mm? kwawo kwa papa kwa pontius pilate kwawo kwa julius caesar rome vatican city mukudziwa bwinonso anthu odziwa ophika ophika pasta ndi kuthira tomato mapitsa awa kwawo kuchimake kwenikweni ndiye tengani kapu ya tiyi kapu ya khofi amene muli ndi injoyi tengani injoyi apo bi tengani kapu ya madzi khalani pansi tiyeni ticheze nkhani ya lero ikutitengera ku italy capital city ya italy rome and mukudziwanso rome nthawi ina yake it was a great roman empire yonena kuti inachita conquer maiko ambiri eh, europe pafupifupi yonse inali under the roman empire amati akati achite za dziko amakangolitenga popandanso vuto lina lilonse popanda mpungwepungwe dziko limadziwanso kunena kuti apa tatengedwa maiko ambiri anali under the roman empire even part of maiko ena mu africa anali onena kuti anali under the roman empire koma mu mphamvu zawo zonsezo tangochitani imagine kunena kuti anagwa chifukwa cha mpungwepungwe wa mkatikati kumenyana okhaokha kodi mukudziwa kuti vatican city ngakhale ili ku italy ili ndi karensi yawo yawo ili ndi malamulo awo awo ili under roman catholic church koma imapanga zake ili ndi ulamuliro wawo wawo nde nkhani yathu ikutitengera ku ship yomwe inapangidwa mu 2006 ku italy dzina lake costa concordia chinatenga nthawi yayitali kwambiri kuti achimange komanso atachimanga chinachita cost ndalama pafupifupi 600 million dollars kuti achimange chinali magnificent chinali double size ya titanic ndipo chinali chishipi chonena kuti mkatimo eh, anthu amalipira basi kupita holiday kuti akakhala one week pa nyanja iziyenda kupita malo osiyanasiyana mkatimo munali makasino marestaurant mwina 13 maswimming pool maklabu mkati momwemo basi malo aja onena kuti ngati wafikapo kwina kwake kokongola kwambiri koma muli mkati mwa shipi momwemo malo osewerera ana momwemo eh? nde costa concordia itachitidwa launch 2006 mwambo wawo ku italyko ndonena kuti akachita launch ship ali ndi mwambo otiwo kukhala ngati kuibatiza koma kuibatiza kwache amaibatiza ndi botolo la champagne amatenga botolo la champagne lija ndikuliswa kulimenyesa pa shipi paja iti nde lisweke likaphwanyika muja aliyense ye basi shipi iyo yadalisika ikhoza kunyamuka kumayenda maulendo ake mwayi wawo unali umenewo kuti ndi mwayi wawo akaswerapo botolo la champagne komano tsiku lomwe ankapanga ubatizo wa costa concordia anayijambula eti mwambo oswa botolo la champagne anapezeka kuti anaponya botolo lija koma mwangozi linapulumuka mpaka kugwera mnyanja silinasweke nde anthu anachitenga kuti ii ndi tsoka nde panali manong'onong'o kuti ii shipi iyitu costa concordia sinatani botolo silinasweke ndi shipi ya tsoka amaitchula kuti shipi ya tsoka kuti china chake chidzayichitikira shipi ndi ya tsoka nde mu 2006 analemba ntchito mzibambo uyu francisco Schettino kuti akhale captain wa shipiyi. Francisco moyo wake wonse anali wa zapanyanja olo maphunziro ake anaphunzira zapanyanja anakula m'mbali mwa nyanja mtundu wakwawo unali wokonda za nyanja izi za, za m'madzi usodzi kuyendetsa mashipi ndiye moyo wake wonse anali wonena kuti wagwira ntchito m'ma- m'maboti m'mashipi moyo wake unali umenewo nde zinali zongoyenerera kuti ansankhe munthu ngati ameneyo chifukwa choti anali ndi experience yayikulu kwambiri Francisco Schettino ndi uyu anali wokwatira, anali ndi mwana mmodzi, mkazi wakenso anali wa ku Italy komweko. Nde Costa Concordia inapezeka kuti pa 12 January 2012 inanyamuka, inatenga anthu okwana 4,229. Kukula kwake kunali kumenekoko, shipi kunyamula anthu 4,229. That's how big it was. Anthu inanyamuka bwinobwino kumapita pa ulendo wawo. Ili pa ulendo chonchija nde zimene amapanga pena nthawi zina imapezeka kuti ili ndi njira yake yomwe ikuyenera kupita shipi ija, koma pena amanena kuti ah, tiyeni tikhoteni pang'ono akapeza kuti pali doko doko lonena kuti pali anthu chani amatha ku- kungokhota pang'ono kungoyandikira doko lija nkudutsa kuti apange amayitchula kuti sail by salute kutanthauza kuti i- iduse pafupi anthu ali padoko paja amathamanga kuzayima mbalimbalimo anthunso ali mushipiwo akayimanso ponena kuti poonekera ma captain plus ma crew members a mushipi aja akayima potero po ma crew members amapanga salute pamene anthu amaweva ee enawonso akuwevana basi kungoyibayibisa anthu aja adutsa nde amaitchula kuti sail by salute nde nthawi zina mashipi amapanga sail by salute nde shipi iyi inapangapo sail by salute kangapo under u- utsogoleri wa eh, Francesco ndizimtchula kuti sketino surname yake ndi sketino nde sketino anali atazolowera kuti nthawi zina timapanga sail by salute koma ukati upange china chilichonse malinga ndi kukula kwa shipi komanso ali ndi command center ngati mmene imakhalira ndege kunena kuti ena ake amakhalanso akuchitani direct onena kuti ali patani pa mtunda akuyang'ana makompyuta amayang'anana makompyuta kuti azichitana guide eti technology sizangati zakalekale za titanic inangomira movuti moyipa kuti kutsogolo kunali zinthu komano awawa amapangidwa guide kuti apapo muyende chonchi muyende chonchi kapena speed yachuluka chepetsani speed pangani chonchi eti amachita direct bwinobwino ndi ndi mmene zimakhalira ngakhale amakhalanso ndi ndani amakhala ndi captain captain aliyense ngati uli captain wa ship ulamuliro wake ndionena kuti ngati china chilichonse chingachitike ngati kaya ikumira kapteni sangathawe mu ship kufikira wina aliyense atuluke ndi lamulo amati the captain will go down with the ship a captain cannot abandon his ship captain sakuyenera kuthawa kusiya anthu akuyenera kukhala kuchita direct kunena kuti kaya tipulumutsa bwanji anthu titani iyeyono ndi point of contact kufikira kuti chani kufikira aliyense apulumuke nkona chitsanzo chomwecho cha shipi ngati titanic imene inamira captain analowa nawo pansi anamira nawo ndi shipi yake sakanathawa pamene anthu ena ambirimbiri ma thousands anatani anamwalira nde umalumbira akamakupasa ntchito ya ukapteniyo kunena kuti sungasiye anthu ako ndipo ndi mulandu kupeza kuti china chake chachitika pa, pa, pa shipi iweyo nkuthawa kusiya anthu ndi mulandu nkona makapteninso amapasidwa ulemu kwambiri fa anthu amadziwa onena kuti pali kapteniyu akhoza kupereka moyo wake kuti ngati ine ndakwera nawo shipi yake kuli bwino iye andipulumutse ineyo iye asanatani asanapulumuke nde pa 13 january 2012 Costa Concordia inanyamuka ulendo wake itanyamula anthu 4229 yanyamuka captain anapanga decide kuti ah, tiyeni tichite sail by salute ananena kuti akayima pa mzinda ka doko lina lake lotchedwa spelling yake imaoneka kwa ineyo ndikhoza kuti Giglio koma ena akewo amati Giglio ku Italy ko amayenera kuyima pamene paja nde sana kambirane bwinobwino ndi command center kunena kuti afuna akayime pamene paja anapezeka kuti pofuna kukayima eh, ship ija inapezeka kuti imathamanga kwambiri akuti mu maspidi amene amache- amakambidwa mu mashipi amatchedwa ma knots imapita padoko paja ndi spidi yambiri kwambiri anakanika kuyima nde kapteni ananena kuti chani kapteni ananena kuti tembenukani ataona kuti pamene imalowera shipi ija panali miyala nde imayenera kuch- kukhota nde if chili ndi chishipi chachikulu kwambiri sichingangokhota sangasanga ngati galimoto iyayi kukhota kwake ndikutani ndikuvutirako and especially kuti china chikutani chikuthamanga kwambiri ndipo zati tikhote kutsogoloku kunakhota koma kumbuyoku anapeza kuti anamenya chimwala ndiye chimwala cha saizi ngati ya galimoto yaying'ono chinalowa mbali imodzi kulowa mbali imeneyo madzi anayamba kutani madzi anayamba kulowa mpakana anapeza kuti anayimba foni ku command center kunena kuti tili ndi chani tili ndi vuto a command center kutumiza magadi ma coast guard okachita save anthu aja chani inamira mbali imodzi shipi ija koma itamira anthu ambiri anapulumuka munali mpungwepungwe mmene muja anthu ambiri anapulumuka koma panamwalira anthu 32 nde inali nkhani yoopsa kwambiri chifukwa chonena kuti tikamatchula titanic tikunena cha ma 1912 ndi kalekale kwambiri tekinoloji isanafika pamene ilipo koma 2012 inali shipi yopambana kwambiri mu nthawi imeneyoyo nde zinali zodabwisa kuti shipi yagwa bwanji mpamene anthu anayamba kafukufuku kunena kuti no tifuna timveseze kuti chencheni chachitika ndi chani Atayamba kafukufuku anapezeka kuti akuzayang'ana kuti chifukwa chani anapanga decide kuti akapange sail by salute osauza command center nde chomwe anapeza nchonena kuti akapteni aja a Schettino an, amapanga zozitukumula kwa basi anali ozitukumula kwa basi nzeru za iyeyo nde zopambana kuposa aliyese nde zomwe zinachitika a Schettino anapezeka kuti ulendo uwu anabweretsa chibwezi ngakhale anali okwatira anabweretsa chibwezi dansa wa ku moldova akuti ovina mtsikana wina wake wa zaka pa nthawi imeneyo mtsikana ali zaka 26 anamubweretsa kumkweza shipi ija mwaulere sanamulipiritse Ama- anakwera nawo kuti akakhale 7 days nde kubwera kwa mtsikanayu amachita zozitukumula kwambiri zozionesera kuti ine ine ine basi olo popanga makomandiwo kuti mtsikana uja adziona kuti e abamboti apa adadi awa ndi akaputeni nde amapeza kuti akupanga ma decision onena kuti sakanapanga iyayi olo zonena kuti akukapanga sail by salute zo amafuna kuti mtsikanayo awaonerere kuti basi ayima pamene pajapa anthu akuwachemerera akupanga salute ya ija nde nthawi yonena kuti anapanga decide kuti tikayime pa Giglio tikapange sail by salute iye uja anangowauza anthu ake crew yake kunena kuti "Ah, tiyeni tipite ku ku Giglio tikapange sail by salute nde nyamukani tiyeni iye uja basi m'malo moti akhale pamene paja apa adziyang'anira anthu anamuuza kuti "Ah, tiyankhule ndi command center nde command center inawuza kunena kuti mukuoneka ngati mukuyandikira kwambiri kudoko nde fa chonena kuti ananena choncho ananena kuti ah, lero sitikumvera za command center zimisani makompyuta onse ineyo ndili ndine munthu otena kuti ndili ndi experience yambiri kwambiri ndipo sikoyamba kupita ku Giglio ndigwiritsa ntchito maso anga kuona kunena kuti tiyende bwanji ndi poti ndi kapteni malamulo awo mmene amapangira command yawo hierarchy yawo imakhala ngati ya mu army kuti amene ali pamwamba akanena wamunsi akuyenera kutsatira anthu ajadi anazimisa makompyuta akuti akutsatira maso andani maso a a Schettino a Schettino basi kuntenga nsikana uja ati ndikupita kaye ku restaurant kukadya kuwasiya anthu aja aziyendesa mpamene anayambano kuthamanga kwambiri speed nakasi sakulandira ma direction ena aliwonse iye uja wadyaidya ndi nsikana uja akuchoka pamenepo akuti akaone kuti zili pati kukapeza kuti anthu aja akuthamanga kwambiri komanso akukhala ngati akuyandikira kwambiri padoko direction yomwe imatenga iye uja no nkuzayesera kuti tiyeni tikhoteni tathamanga kwambiri tikukhala ngati tikuyandikira kuli miyala mpamene amazachikhotesa zamsangamsanga mbali inayi nkuzamenya chani ndikuzamenya mwala nde atamenya mwala uja ship yonse inapanga blackout magesi anazima anthu nkuyamba kupanga panic iye uja mmalo moti auze anthu chilungamo anauza kunena kuti palibe vuto magesi angozima tikukonza chani vuto losero palibe wina anapezeka kuti anaona kuti okay teni ino tiyimbe foni kuyani ku command center anayimba foni ku command center a command center anafunsa kuti chikuchitika nchani anayankha kuti a ah, palibe vuto magetsi angopanga blackout tikuchita sort a command center anati okay nkumadabwa kuti chifukwa chani maujeni azima magetsi azima koma ananena kuti tikupanga sort palibe vuto koma compartment inayamba kulowa madzi pamene panalowa chimwala chija panayamba kulowa madzi madzi aja ndikuyamba kusefukira kupita compartment ina kenako compartment mpaka ma compartment 5 a command center aja anayimbanso phone kunena kuti zili bwanji kumeneko iye uja ali ayi musadandaule compartment imodzi yokha yalowa madzi osanena chilungamo kuti ndi ma compartment 5 anthu anayamba mpungwepungwe anthu anayamba kuvala ma life jacket amaopa kuti chikuchitika nchani fa anachimva chiphokoso chija komanso anazayamba kudabwa madzi mushipi nde nkumauzidwa kunena kuti bwererani m'ma room mwanu palibe vuto pamene anthu akuona kuti mushipi mukulowa madzi Schettino uja ali ayi chilichonse chili bwinobwino osatani osadandaula mpaka panatha one hour akungolubwalubwa pamene paja mmalo moti apange zonena kuti auze a command center kuti zinthu zavuta tapanga ngozi tumizani chani chithandizo mpameneno amazaona kuti mm, shipi ija ikuoneka ngati madzi akulowa kwambiri apapa sizithekaso kutani kuyichita save ichani imira komano kumene imapita inali kuyendabe koma ikulowa madzi mbali imodzi kwambiri amayipitisano kufupi kwambiri ndi kudoko kumene ponali ngati ka island kena kake koma mpungwepungwe mkati muchasunathe anthu kenako anadabwa kuti ah, palibe guidance ina iliyonse palibe leadership iliyonse kuyamba kuyang'anayang'ana kuti tipange chani kenako kaya atayimbanso foni aujeni a command center munthu wina anayankha mmodzi mwa crew member kunena kuti shipi ikumira sizili bwino koma patathawa ma hours nthawi yoti anataya nthawi kwambiri basi mpameneno anatumiza coast guard ma rescue team ndege kuthamanga kuti akayambe kupulumutsa anthu koma nde kunali chimdima chifukwa vuto lake mushipi munali magesi atazani atazima ngwamana kupita kuti akayambe kupulumutsa anthu ndi a coast guard komanda wa, wa coast guard anayamba kudabwa kuti ah, kuti tungoyankhula ndi anthu osiyanasiyana mwini wache wa shipi ali kuti captain kapteni mosaimbira kuti kapteni ali kuti aliyense sadziwa kuti kapteni ali kuti nde mpungwepungwewo mpamene zinthu zimavuta kwambiri nde anamuyimbirano cellphone mobile phone kapteni uja sketino uja kodi sketino uli kuti kupeza kuti sketino ali kudoko wathawamo kalekale anadumphira mu life boat nkuthawa kukafika kudoko kuisiya shipi ija anthu asanayambe olo mmodzi momwe asanayambe kutulukamo anthu aa iweyo upezeka bwanji kudoko mwini wake wa shipi mesa captain ndiweyo ukuyenera kutenga command leadership yonena kuti anthu atuluka bwanji ukuyenera umatiuza ifeyi kuti zinthu zili bwanji mwatsala anthu akuti tili ndi azimayi ndi ana angati iye uja akuti a ah, ndimayenera kutero koma sizitheka sindili kumene koko anafunsa suli kumene chifukwa chani iweyo wathawa mushipi yako chifukwa chani nde anayankha kuti sindinachite kuthawa ayi ndinagwa ati wagwa kuchoka mu shipimo koma wapezeka kuti wagwera mu boti mu life boat ati anatetereka nkugwera mu life boat life boat ija basi nkupeza kuti yayenda kukafika kudoko nde sakanatha ku- kubwerera nde anamuuza kuti tikutumizira mpolisi ndi boti iyo ubwererenso mshipi yako ukachite take command akuti yayi kuli mdima kwambiri sindingathe kuona ayayi Ndi- ndi- ndichita take command ku- kumene ndilipa ndizauza zochita nde anafunsa uuza bwanji zochita pamene sukuona zomwe zikuchitika mpaka anamuuza kuti tikuchita record conversation iyi ukapanda kubwerera iweyo zikuvuta chifukwa chonena kuti iwe ndi amene kuene ayi kumango mangolubwalubwa pamene paja iye ayi ayi kuli mdima kwambiri sindingathe kuona ayi kuti ndikada anakana kubwerera mu shipi yake nde komanda wa coast guard ananyamuka kukalowa mu shipi muja ndikukachita take charge kupanga rescue operation plus ndege mahelicopter ameya chanchani basi mpakana anapulumutsa anthu ena onsewo koma anapezeka kuti amene anamwalira anali stuck anafa aja anthu amafuna kuthawa nde anakwera malift magetsi mmene amazima malift ajaso kukhala stuck nkupeza kuti atsekeredwa mmalifti muja madziso uko akulowa nde anthu ambiri anapeza kuti anali trapped mmalifti muja anamwalirira mmalifti basi tumpapenderani kutha kwa konkodia kunali kutiko kutha kwa konkodia kunali kumeneko koma sinaloweretu pansi chifukwa choti panalinso chimwala nde chimwalacho chinakhala ngati chabloka kuti isamire kulowa pansi inangomira mbali imodzi choncho nde after pamenepo anapezeka kuti anayitulusamo anayichotsa konkodia ija komanso mafuta amene anali mu konkodia kuti iyende anape amayenera kuwachotsamo chifukwa chonena kuti mafuta awo akanati ayambe kusakanikirana ndi madzi ikanasandukano poison kwa zinyama zonse za m'madzi nsomba komanso anthu amene atapezeka akumwa nde ntchito yochita ikuta yokhayo inatengera ndama ma hundreds of millions of dollars kuchiyimika chi- chishipicho kuti achichotsemonso m'madzimo chifukwa akanangochisiya pamenepopo 600 million dollars yomwe anamangira zitsulo za mmenemomo chani zinthu zonsezo zinali zoti akanatha kuzigwiritsanso ntchito mu njira ina nde anaona kuti kuli bwino achinyamulemo chi- chishipicho nde ntchito yokhayo yochichotsa mu chikonkodiyacho inachita cost 1.5 billion dollars nde anachita compensate anthu onse amene anali mmenemo anawapatsa ma 13000 dollars amene sanavulale ovulala zinali zambi- zambiri mabanja anthu omwalira ndama ndi zonse zinachita cost over 3 billion ndama zonse zomwe zinalowa pa nkhani ya kugwa kumira kwa concordia nde ena amati iyayi zonsezi nchifukwa choti botolo lija la champagne silinasweke anthu akanadziwa kuti padzachitika ngozi ena amati iyayi tione munthu weniweni amene wapanga zonsezi nde nkhani ino inamgwera schettino uja anthu anamuda schettino chifukwa choti anathawa ship yake mpaka anampatsa dzina amatchedwa captain coward ena amati captain calamity koma ndi otchuka kuti captain coward chifukwa choti anathawa ship yake kusiya anthu kuti adzitani anthu amwalire iyeyo nkumapezeka kuti kumachita makani mpaka kulemba buku kumadzitchula kuti iyeyo ndiye hero iyeyo ndiye munthu amene anapulumutsa concordia koma sizinathere bwinoyi zinapeza kuti nkhani mpakana inapita ku khoti anapita ku khoti anachita review zonse kuti iye anali busy ndi chibwezi anali distracted ndi chibwezi nchifukwa chake samatani samayang'ana zomwe zikuchitika ku concordia iye nkumati iye ayi chikhala chi- ine chipanda ineyo Concordia iyiso sikanatani sikanapulumuka ikanamiriratu ine ndi amene ndinapanga zonena kuti at least ikatsamire mwala kusiyana nkuti iloweretu pansi nde anampeza olakwa captain coward Schettino anampeza olakwa anamuzenga milandu yokupha milandu yothawa ship yake yomwe kuchita abandon ship komanso kupanga ma decision opanda pake oti anaphetsa anthu nde anampanga sentence to zaka 16 in prison anayesera kupanga appeal ma appeal chifukwa milandu yake inayamba 2015 wapanga ma appeal ma appeal kwa zaka ziwiri mpakana iyi kupita ku high court iyi kupita ku supreme court onse ananena kuti no ndiwe olakwa nde anampanga sentence to 16 years in prison anakalowa 2017 mpaka panopo akuchita serve sentence yake imeneyo ndi nkhani ya captain coward ndi costa concordia zikomo kwambiri